Адыгэ театрыр, ар и лъэпкъым и фӏыгъуэ нэхъыфӏхэм ящыщщ. Еныкъуэкъурэ зэшыгъуэм псэхугъуэ имыӏэу ар макӏуэ докӏуей искусствэкӏэ зэджэ ӏэдэтщӏэж бгы задэм. Дунейм театрыфӏ куэди тетынщ. Тетхэм я нэхъыфӏым си щхьэкӏэ сэ къызолъытэ адыгэ театрри нобэ мы утыкум къыдогъэблагъэ. Уей-уей жезыгъэӏэ адыгэ театрым щыщ ди актерхэм я япэ гупыр. Адыгэ тхакӏуэхэм ящыщу Хьэзыркъуэ. Адыгэбзэкӏэ нэхъ дахэ дыдэу псалъэр хэт? Нэхъ гушыӏэ дахэ зиӏэр хэт? Утӏыж Борисщ. Нэхъ пщӏэ абы щыхуэтщӏыр драматургиеращи, ар къапщтэу щытмэ, зэфӏэкӏыныгъэшхуэ бгъэдэлъу сэ къызолъытэ Борис а ӏуэхумкӏэ. Артист цӏэрыӏуэ ирихъуа къуэдейкъымэ. Ӏейуэ цӏыху куэд, театр еплъ куэд Борис и пьесэхэм театрым къришэлӏащ.
Утӏыж Борис кърита и талант псорикӏ нэсу игъэзэщӏэху зэрыпсэун гъащӏэ Алыхьым къитыну. Эдип и хъыбарым И хъыбарыжьым теухуа пьесэ куэд ятх, ар ину къыщагъэсэбэп уэ уи зэманым зы гупсысэ ин гуэр жыпӏынымкӏэ, уэ уи гум щыхъэ зыгуэрхэрикӏ къэпӏуэтэнымкӏэ апхуэдэ сюжетыр сэбэп мэхъуриращ ар къыщӏагъэсэбэпыр. Сэ абдежым къэзгъэсэбэпар мифологием хэт хъыбарыращ. Къыщӏэзгъэсэбэпар, нетӏэ жызар, мис нобэрей гъащӏэм. Адыгэмикӏ ди гум ди псэм щыщӏэ зыкъомым а темэмкӏэ, а хъыбарымкӏэ хэтхэмкӏэ, абыхэм сытепсэлъыхьынымкӏэ ар сэбэп хъуну пӏэрэ жызэри, апхуэдэу абы зестауэращ.
Хуабжьу гурыщхъуэ сощӏ иджыпсту Ди бзэ щӏэныгъэм игъуэта лъагапӏэмрэ ди ди бзэр еджапӏэхэм зэрыщадж, абы гу лъызотэ а проблемэр хуабжьу щыӏэр. Ди алфавитыр хуабжьу хъарзынэщ, зыри пэплъхьэн щыӏэкъым, псори зэпсщ жыхуаӏэр си щхьэкӏэ сэ ар сфӏэкъабылкъым. Уэрей, сэ си щхьэкӏэ ауэдэу къысщохъу, мы адыгэбзэр махуэ къэс ирилажьэхэм, сэри сащыщщи, мы ди адыгэбзэм, ди адыгэ культурэ тӏэкӏу а проблемэм пӏалъэпӏалъэкӏэрэ шэч хэмылъу дытепсэлъыхьмэ ягъэ лъэпкъ кӏынукъым. Сэ гъащӏэм сызэрегупсысыр аращи, ярэби, моуэ илъэсищэ дыхъуу дыкъигъэщӏу щӏэ, дикӏуэтыжым-дикӏуэтыжурэ щӏалэгъуэм дыхуэкӏуу, иужьчӏэ сабиигъуэм дыхуэкӏуэжу щытамэ ди насыпт, ауэ дызыхуэмей лъэныкъуэмкӏэ щӏэ дыкӏуэурэ докӏуэ, ауэ ари Алыхьым зэриухащ. Уи гъащӏэм укъызэплъэкӏыжмэ щӏэ ущӏэмыарэзыни, сытыни ӏэджи Гъащӏэм хэплъэгъуэнущ, къедбжэкӏмэ ущӏэтхьэусыхэну мы гъащӏэм куэд щыбгъуэтынущ. Ярэби, дауэрэ хъуми, жьэ дынасыпыншэу мы гъащӏэм зыкъыщытлъытэж хъуну къыщӏэкӏынкъым, жысӏэу сэ си щхьэкӏэ сызэплъэкӏыжмэ апхуэдэу согупсыс.